ofu ife m chọrọ ịgwa ndị Igbo niile bụ na eziri m ozi zie ndị Igbo nya kpatara m na-eji debe ife a n'olu be anyị bụ ndị Igbo Igbo wee nụ ife m na-ekwu maka na a tụọrọ ọmara ọ mara a tụọrọ ofeke o fe isi n'ọfịa a sị na e kwube na ntị anụ e bere isi ya na ntị ya anyị wee sị na ndị be anyị bụ ndị Igbo gee ntị ajụrụ m ajụjụ ụbọchị a wee sị onye ga-akọwara m ife bụ Igbo Igbo enwere afa Igbo bụ ndị gboo ndị gboo gboo gboo gboo wee jee meme research wee jụọ gịnị bụ ndị Igbo a sị na ndị a fụrụ na side eh, Nigeria na one of the biggest tribe na Nigeria wee sị fa wee jee mee research wee kọwaa wee chọpụta na Igbo bụ ndị gboo Igbo enwere atọ chi anyị bụ chukwu okike abịama bụ ife anyị kpọrọ ya nya ka ọ wụ nya bụ chi karịrị chi niile nya bụ okike kere ihe niile e kere eke nya bụ onye na-afụ nyaa fụ taa fụ echi nya bụkwa onye na-eme o kwuo okwu ọ bịa na mmezu afa na ana bụ ife kpọrọ afa chukwu wee sị igbo gee ntị na ọtụtụ ndị sị na a bịa n'ala naijiria taa na anyị bụ ndị pekarịchara mpe na ụdị ahịrị na-atọ adịrị wee hime awụsa na igbo na yoruba mana achọrọ m ịgwa unu na o nwere ife eziri m zie unu ife eziri m zie ndị igbo niile na Chukwu Okike Abịama anụgo akwa ndị Igbo ọ nụgo akwa ndị Igbo nụsie ya ike fụkwanụ mmegbu a na-emegbu ụmụ ya maka na anyị bụ ụmụ Chineke anyị bụ ụmụ Chukwu anyị bụ ụmụ Chukwu Okike Abịama anyị bụ ụmụ Chineke and na Chineke anụgo akwa ụmụ ya iwe ewego ya ọ ga-ebili na chukwu sị na ya ga-abịa izi igbo oku ya ga-eme ife dị iche iche mana before m ekwu ife a mụ zie igbo okwu ozi sị ka m kọwaara igbo na alụsị adịburọ n'ala igbo gboo gboo na ndị igbo mbụ mbụ na-akpọ anyanwụ na eze elu ọ bụrụ nke a na-adọ adọ ha welie aka kporo aja ala were aja na welie elu debie n'ikuku lekwasị anyanwụ anya kpọọ nya chukwu chukwu chukwu chukwu ugboro anọ okike okike okike abịa abịa abịa ama ama ama ama afa a sị kpọọ nya ugboro ịnọ wee kwuo na chukwu ndị igbo ebe ọbụla ọ nọ na chukwu ndị igbo na a na-akpọ ya sị nya gekwa ntị lelee na ọbara ndị igbo ehufuo na ọka nkụ ewerego igbo wee chụọ aja ha kwucha okwu a ha wụpụ aja a sị nya gaa bụ ụbọ ndị igbo wechighata ala igbo wechighata ihe ndị igbo aha m ekwu okwu biafra aha m ekwu okwu naijiria ihe m na-ekwu okwu bụ ndị igbo na ndị Igbo ahụ a na-ekwu okwu ya ka chukwuzi Igbo nye Igbo ebe obibi ka ha nwee ike ịlọta be ha hazie be ha ka Igbo laa be fa Igbo bụ Igbo niile kwado oke mgbumgbu oke njọnjọ nnukwu ihe ga-eme n'obodo a a na-akpọ Naijiria Chukwu sị na nya anụgo akwa ụnụ na-ebe na ọbara ụmụ Igbo ehufugo ọka nkụ ka nya chetara Igbo na o nwere ụzọ ihe n'atọ ndị Igbo mere na-ewe nya bụ Chineke iwe Chukwu okike abịama mbụ na ọ nya bụ Chukwu na ọ nya debere nwoke Igbo na Igbo bụ ebe Chukwu kechara Igbo si n'elu tụtụ Igbo Igbo na meaning of Igbo bụ ndị gboo ndị gboo Igbo enwere afa Igbo enwere afa nwere onye nọ n'ụwa a nwere ike ịkọwata afa ndị Igbo na afa ya kpọrọ fa bụ ndị gboo ị bịa n'olu iti ihe a kpọrọ ya bụ the origin of the land the ancient people the ancient people the ancient ones nya bụ n'olu ndị oyibo the ancient one the original people ndị Igbo bụ ndị gboo bụ ụmụ Chukwu ọ n'ala Igbo ka e si mụta ọtụtụ ndị ma ndị Ijipt si n'ala Igbo ndị Kenya si n'ala Igbo ndị Israel si n'ala Igbo ndị ọtụtụ mba niile dị n'ụwa si n'ala Igbo ọ sị nke a bụ ofu na ya kere Igbo kọwaara fa na o nwe ife a na-akpọ chi chi bụ mmụọ na-elekọta mmadụ mmụọ ga-enye maka ụsa maka onye ahụ ndị oyibo kpọrọ ya mmụọ na-enye akaụntụ maka onye ahụ na chi bụ ife na-eripọtụrụ ya otu e siri nwụọ na ọ chi bụ ife ndị Igbo jiri bido sị na o nwere ọtụtụ ife mere na mgbe dị ochie ee na-eburu agha bata n'ala afrịka na o nwere mba abatara gbuo ndị mmadụ niile gbufọzie ụmụazị dị 3 4 5 years jide asụsụ fa tụgharịa tụgharịcha asụsụ ha gwazie ha asụsụ ọzọ ha ga na-asụ nyezie fa ife ọzọ mana ndị agha mara na ha bụ ndị Igbo sị na o nwere ife dị iche iche e mere mana igbo bụ igbo bụ igbo bụ igbo nya zobere igbo na igbo ala igbo bụ ebe mmiri ara ehi na mmanụ aṅụ dị ala igbo ndị nọ n'elu ọgaranya n'elu ihe nya kere dị n'ala n'ala igbo na ihe niile zuru ezu ma diamond ma gold ma crude oil ma precious stone ma ife ndị ma ma ife e ji arụ fon na ife adịbaghị adị na nke ndị mmadụ enyopụtabeghị enyopụta juru n'ala igbo igosi na ya bụ chukwu kere ụmụ ya dọkwa n'ala igbo mana taa igbo na-ata afụfụ maka na ụzọ ihe atọ ka igbo mere were iwe ofu bụ idebe chi mba ọzọ n'ọtụtụ n'ebe ndị igbo na-ebulatasịrị chi mba ọzọ ndị Igbo na-eme onye meme ife o kweghị o jee bute chi mba ọzọ wee bubata n'ala Igbo ọzọ dịka ibie bụ na ya bụ Chukwu gwara ndị Igbo na ndị a bịara dee na si na Baịbụl na sị bie nwoke ugwu ọ sị mba na ya bụ Chukwu kwuruo na sị bie nwoke ugwu bierie nwaanyị ugwu na ya fụrụ ha n'abụọ n'anya na ọ nwoke Igbo bụ isi nwunye bụ onye ndu na ọ nwaanyị na-edebe ezinụlọ na nwaanyị ebighị ugwu aha achịkọtanwu ọ sị na ya gwara ndị Igbo na onye mụtuo nwa ọ bụrụ nwoke sị bie ya ugwu ọ bụrụ nwaanyị sị bie ya ugwu nya ekwuo sị bie ya ugwu maka ihe ụtọ na ọ maka ọdịnihu na ọ bụrụ na nwaanyị e biri ugwu ruwe ihe dị ka iri afọ anọ na ise na ife o ji ama jijiji ewu ewu ga-ewetu aka nwaanyị ewee nwee ike lekọta ezinụlọ nwaanyị ewee nwee ike wee chịkọta ezinụlọ nke ahụ agaa ọsọ ọzọ dị ka ibie na abụrọ na sọ ndị Igbo jere chịta chi ndị ọzọ na ndị Igbo hapụzikwara iji ibi ụmụ nwaanyị ha ugwu maka ya bụ chukwu ndị Igbo na-afụ nwaanyị nwoke na nke ịtọ gbara ya ara bụ igbo na-emezi arụ ụfọdụ ụmụnne na-edina ụmụnne ha ụfọdụ ụmụnna na-edina ụmụnna ha ụfọdụ mmadụ na-anapụ nwanne ya nwoke nwunye dina ụfọdụ na-akpọrọkwa nwa nwanne ha nwoke dina na igbo ejena wee jee mekọ arụ n'ebe dị iche iche na a sịrị n'akwụkwọ baịbụl na ndị Izrel ga-agbasa na mba niile dị iche iche ọ sị ka ya gwa ndị Igbo na Igbo kacha na nọmba niile dị n'ụwa na Igbo nọ n'ebe ụwa niile dum bata na even ụzọ kọntrị ịtọ na ịnọ anyị elu ha na igbo nọ n'ụwa na igbo bụ ofu ndị ị ga-eme na ị gaa n'obodo niile dị n'ụwa dum ị ga-afụ ndị igbo na igbo kacha n'ọnụ ọgụgụ niile dị n'ụwa na o nweghị ife bara uru a na-eme n'ụwa na nya emehụ ka ndị igbo nọrọ n'ebe ogogo na ebe a na-elejere anya na igbo bụ ụmụ ya n'ebe ọbụla igbo nọ ma ndị e rere ere ma ndị a dọrọ n'agha na igbo ka nya kwuru bụ ụmụ ya ndị ga-agbasa n'ụwa dum na ọ nya zipụrụ Nnamdi Kanu kwuo na a ga-enwe obodo a na-akpọ igbo na igbo ahụ na a ga-edozie debere ya ebe obibi na igbo niile nede anya n'ọwụwa anyanwụ yọọ doo yọọ mgbaghara sị chukwu gbaghara ha igbo bụ igbo nwanne emewuzine nwanne ya nwoke emewune nwoke nwaanyị emewuzine di ya sị na ya dewekwara ofu ife kacha ife na nwa afọ igbo ọbụla a mụrụ mara nna ya na ọ bụrụ na nwa tota chọba ibu uru ya were ihe gbara agba ma ife dị mma wejere nna ya ka nna ya kwubie okwu n'isi ya na nya abụghọ chukwu a na-ama aka n'elu were abịakwute na ya debere ife n'ụkpụrụ na usoro na o nwero o nweghọ nnukwu ihe kacha nna mmadụ imepe ọnụ gọzie ya mana ọ bụrụ ngọzi n'ọnụ efu maka na ha ekwu ọnụ ofe ekwu na igbo na-eme ha bịakwutebe ya ha na-eji ihe n'aka were abịakwute ya na onye na-ejekwu nna ya na-eji ihe n'aka na ị bịakwute nna gị weta ife na onye ya na nna ya na-ese okwu na ihe ọjọọ mere ya na nwaanyị na-esesa di ya okwu kpọkọrọ ụmụ ya egbuona ụmụazị ahụ gbuo ihe ọma ha ga-abụ na nwoke hapụrụ ụmụ ya gbapụ egbuona ụmụ amụ amụ gbuo ihe ọdịnihu ya ya lele na e nwere abụmọnụ nọ n'isi ya na ọ bụrụ na ọ bụrụ nke o metara ọ bụrụ ihe o metara n'ụwa mbụ ma ọ bụ ihe na-eme n'ezinụlọ ya na ụmụ nwaanyị Igbo niile lakpuo maka na ya ga-ebili ikpochapụ ndị na-egbu ndị Igbo ikpochapụ ndị na-ahapụ di ha gbaa n'ama ikpochapụ ndị na-anapụ ndị mmadụ nwunye ha n'ike ikpochapụ ndị macha na ihe a bụ nwunye mmadụ na-ejekwu ya ikpochapụ ndị na-aṅụ ọbara igbo na ya ga-ebili ịbọ ọbọ ndị igbo na mba niile dị n'ụwa na-egbu onu igbo na mba niile dị n'ụwa na e jee n'ụlọ mkpọrọ dị iche iche na ndị igbo juru ya na-eje n'ụwa niile kpọrọ igbo asị mana nya bụ igbo nya bụ chukwu ndị igbo mere ka Igbo bụrụ ihe na-enye mba ụwa niile aka na i jee n'obodo Amerịka na ndị Igbo soro mee ka ihe ha na-eme na-aga aga ka ekọnọmi ha ihe ha ji azụ ahịa na ihe niile na-aga aga nna ka ọ dị na Britain nna ka ọ dị na Russia nna ka ọ dị na China nna ka ọ dị na Japan ma na Israel ma na Egypt n'obodo niile dum na ị gaa n'ụwa niile dum na igbo na-enyere ụwa niile aka na-eme ka ihe gaa mana ndị ụwa niile kpọrọ igbo asị ọ sị nya bụ chukwu nya kere mmiri nya kere ọkụ nya kekwara ikuku nya kekwara ana na nya debere ndị igbo mee ya ka ha bụrụ nwa ha tiga ha ọlaedo na ọlaọcha debe ha n'ihe dị elu igbo wee hapịa wee na-amagharị na o ruone mgbe ndị igbo nọ n'ụwa dum ga-abata jukwa abata na mmadụ aha ahapụ bie agba ọsọ na nwoke bụ nwoke na-alọta jukwa bie na igbo etinyena aka n'ihe otu nzuzo na ihe ike dị iche iche iji wee nweta ihe a na-eri wee mee ife ee na ya nyere ndị igbo obi eji atụ ego mana ọ bụrụ obi ọjọọ na onye nwere obi ọjọọ nwere obi ọjọọ na ya ga-abịa ifosi aka ata n'etiti ọka n'Igbo na Chukwu ga-eme ihe dị egwu n'obodo a kpọrọ Naijiria mee ihe dị egwu n'obodo mba niile na-emegide ndị Igbo ma ndị ọcha na ya ga-eji mmiri ozuzo ya ga-eji earthquake ya ga-eji ikuku ya ga-eji anwụ ya ga-eji ọkụ wee yie ụwa egwu maka ihe ha na-eme ndị Igbo na ndị Igbo niile kwado na na ya aha ekwu okwu Biafra ya kwuru okwu Igbo bụ ndị gboo na ya bụ Chukwu anụgo akwa ndị gboo na ọbara ụmụ ya bụ ndị gboo abịago n'iru ọka nkụ ana ụmụ ya ebeena akwa si na mmiri bee ụfọdụ apụtana n'anyanwụ bee na ndị sị na ha bụ ndị igbo ndị isi igbo na onye ọbụla wetuo obi na onweghị onye nwere ike ịkọwata ebe isi igbo dị ka m kwukwa ya ọzọ sị na ndị na-azọ na ha bụ isi igbo na onwere onye nwere ike ịkọwata ebe isi igbo dị na onwere ife mụ ga-agwa ndị mmadụ ihe a na-akpọ na abịchịdị abụrọ ihe ya nyere ndị Igbo na ihe ya nyere ndị Igbo bụ ife edemede eke butere orie butere afọ butere nkwọ butere kụziere ndị nna nna Igbo ka ha kọọrọ ụmụ ha nsibidi na ụfọdụ ụwa dị iche iche ezurule mpaghara na mpaghara dị na ya wee na-eme ofuma na igbo ya alachighị azụ nsibidi n'ihe dị izi na ihe mbụ na ihe izizi ya na-ayọ ndị igbo ga-eme na ndị ma na ha bụ dibịa ọ bụrọ nke mgbaasị dibịa ọ bụrọ nke butere arụsị dibịa ọ bụrọ nke ga-ebute ọgwụ na Benin ma Yoruba ma ọ na ugwu Awụsa ma obodo dị iche iche ma ọ na Ghana dibịa ọtọnọrọ ana ndị amụghị amụ ndị ejeghị be mmadụ mụọ ya ndị ọ mara n'afọ nne ha ebido memie na nwoke ga-eso be akwa na nwaanyị ga-eso be akwa na nwata ga-eso be akwa na okenye ga-eso be akwa na ọ mmadụ nine ga-ebe akwa na ụfọdụ ga-elede anya n'anyanwụ kporo aja n'aka na ụfọdụ ga-ebido aka n'ala jide aka n'ala ụfọdụ ga-eje na mmiri jide na je na mmiri bee akwa na ụfọdụ ga-elede anya n'ikuku wee bee akwa wee sị chukwu ndị igbo nya biko gbaghara na si kpochaa na nya bụ Nnamdi Kalụ nya bụ chukwu ga-eme ihe mkpom aka n'ọnụ ndị mmadụ ga-eji sị na a ga-ayọzi ayọ nya pụwa na ya ga-egosi Naịjirịa ihe ya ji bụrụ chukwu ndị igbo gosi ụwa niile ihe ya ji bụrụ Chukwu ndị Igbo na ndị niile gburu ndị Igbo mara na oge eruwo na oge ikpeazụ ahụ a na-ekwu okwu ya abịago na ndị Igbo niile nọ n'ebe ụwa niile ga-abata dozie be fa na ọ be fa ka a ga-akpọ alaeze na ala ndị Igbo ka a ga-akpọ alaeze ala udo ebe onye ọbụla ga-edebe nsọ na akwụkwọ nsọ kwuru okwu na nnu kwuru okwu na baịbụl sị na aịzaya sị na dee na ahụ ajị ya ga-abụ nsọ nsọ ọ sị na ala igbo ga-abụ ebe a ga-edebe nsọ na nwoke aga-edinezi nwoke nwaanyị aga-edinezi nwaanyị na ya ga-efosi ata n'etiti ọka na ya ndị na-eme arụ na ndị ji mmadụ achụ aja na ndị na-ekwu okwu ọjọọ na ndị na-efe ọbara na ndị na-egbukọsị ụmụ anụmanụ wee na-eme ihe arụ dị iche iche na igbo nupụrụ isi ji na-alụbata ndị mba ọzọ na ya gwara ha ha alụbatala ndị mba ọzọ ya na-ayọ ndị igbo niile ebe dị iche iche ị nụ ozi a tụsaa ya na ị mụọ nwa nwoke bie ya ugwu ị mụọ nwa nwaanyị bie ya ugwu na ya bụ omenala ya nyere ndị igbo na ndị a nenechara ya jesisi bie nwoke na na kemgbe e bidoro na-ebi sọnsọ nwoke ugwu eji ahịa nwaanyị aka hapụ ya na arụ emerụọ n'igbo na ife a bụ ife ahụ e kwuru na ndị asịrị si jee mee ka ndị Igbo kwaba iko ka Chineke wee nwee ike hapụ ha ndị ọcha wee bata wee merịa ha wee si na mbogo ebe Ile-Ife wee chụgide ndị Igbo wee chụdata ha n'obi agụ ka a nọzi na agụ bụ agụ agụ ndị Igbo ga-ebili na o nwere anụmanụ ndị Igbo ndị ọcha kpọrọ jee bugharịa wee mụta ndị ọzọ na-asị na a ga-eme na Chukwu ga-ebili na ofu ozugbo na ya ga-ezite giant ihe unu na-akpọ giant dimkpa gbara agba unu ga-eji anya unu fụsị ụfọdụ dimkpa ga-eme apụta na unu lee anya na ihe a ga-ete aka a ga-enwe ndị dimkpa a ga-enwe ndị ike na ya ga-ewere ike wụkwasa na arụ ndị Igbo niile na Igbo niile ga-ebili wee sịa n'ozuko Igbo Igbo Igbo Igbo ndị gboo na unu niile ga-ebili chịkọ aka ọnụ hapụ arụrụ ala hapụ ihe a na-enweta bee akwa lede anya n'ụlọ be nna gị obodo ọbụla ị nọ lede anya n'ụlọ be nna gị wee kpee ekpere a be nna gị ndị nọ Lagos lede anya na East ndị nọ Abuja lede anya na East ndị nọ obodo dị iche iche ledenụ anya n'ala Igbo ma ndị nọ na ala Igbo abụrọ sọsọ five state ala Igbo comprise ruo Benin ruo Benue state ruo Ile-Ife na ala Igbo ruru Yoruba na nwanne rere nwanne ya na onye zụrụ ya enweghị ike inwe ntụkwasị obi n'ebe ị nọ he that sold his brother even the buyer will not trust you ọ sị m gwa ndị Igbo niile na Igbo bilite n'ụtụtụ ọbụla ha bide aka n'ala kpere ya bụ Chukwu onye ji mmiri n'aka jide mmiri n'aka ị yọọ chukwu mgbaghara maka ezinụlọ gị ị yọọ ya ma arụ nke ị ma i mere ma nke ị maha ma nke nne gị mere ma nke nna gị mere ma nke ndị nwụrụ anwụ mere na ọ na-ayọ chukwu ya gbaghara ọ sịghị ụnụ kpụta ehi ọ sịghị kpụta eghu sị ụnụ kpụta anything were mmiri ọ bụrụ na mmiri eruoghị aka bide aka n'ala lede anyanwụ anya sekpuru ala kpọba chukwu na onye ọbụla pụta n'ihu be ya sị na erughị ọnwa ịnọ ka ya bụ chukwu bilie na ya bụ chukwu ndị igbo ga-ebili mana sị lele anya na tupu afọ agwụ na mmiri ga-eme ihe dị egwu na mmiri ka ya ga-ejigodi mmiri gosi ndị mmadụ na ya bụ chukwu na ya jicha mmiri gosi ndị mmadụ ya ga-eji anwụ ya jicha anwụ ya ga-eji ọkụ ya jicha ọkụ ya ga-eji oke ifufe wee mee ife na ife ahụ a na-akọ n'oruole ka ya ya ege ụmụ ya ntị ndị gboo unu echere na ụnụ bụ ndị igbo maka na akpọrọ ụnụ ndị igbo na ndị igbo na ihe ọ pụtara bụ ndị gboo ọ sị ndị gboo ndị gboo ndị gboo lakwunu chukwu okike abịama mụọnị nsibidi maranị na ofu ihe kacha ofu ihe ya kwuru na nsibidi bụ ịdị n'otu ndị oyibo kpọrọ ya unity ịdị n'otu ịdị n'otu na ịdị n'otu ka anyị ga-eji wee merie ọgụ niile ọ sị na akwa unu na-ebe ụfọdụ ụmụnne unu na-egbu unu ụfọdụ ndị bụ unu na-egbu unu na ụfọdụ ụmụnne na-ere ụmụnne ya n'eziokwu mana ya kwuru ya ga-abịa ime mkpocha na nzacha na onye na-eme arụ ya merekwa gaba onye na-eme njọ ya merekwa gaba onye na-eme mma ya mere gaba na ọ bụrọ onye ọbụla ga-ekweta ife a na-ekwu mana ya na-ekwu ya ka ụwa nụ na mgbe ọ ga-ebido meme n'ọ mgbe ahụ ka ndị mmadụ ga-asị ee e kwuru ekwu and na ihe gbasara Nnamdi Kalụ na ya bụ Chukwu ma maka ya na ọ nya ga-ekwu okwu maka ya na mmadụ ụwa a ga-atara ahịcha ndị igbo niile ga-anwụcha mana ọ gaghị ekwe n'ọ nya bụ chukwu ga-ebili na mgbe ya ga-ebili ọsọ gbara ihu ga-agba azụ n'igbo na ya ahụgo na akparịana ụnụ na ụnụ jee jukwa m obodo jukwacha obodo ihe a ga-ejisi ụnụ de eme bụ ịkparị ụnụ na igbusi ụnụ na e jee na ghana jee na cameroon jee na kenya jee na south africa jee n'obodo niile dị n'ụwa ma n'obodo oyibo ma n'ala naijiria ma n'afrịka ma n'ugwu awụsa na ọ bụrụ na ndị igbo nwaa anwa taa sị na ha aga azụ ahịa abalị asaa na ekọnọmi naijiria ga-etipịa ọ sị ee na igbo nwaa anwa hapụ akpịrị ego hapụ iti mkpu sị na ha ekweghị maka nwanne ha eji eji na ha niile gbakọ aka kpee ekpere na ọ bụrụ na ha ga-emenwu ya sị na ha ga-anọ abalị asaa sọ nsọ ma ọ bụ izu naabọ na ha ga-anwa anwa zụọ na mụ na-agwa gị na obodo a bụ naijiria ga-ada pịada mana nya bụ chukwu sịrị onye ọbụla lakpuo ma ka nya bụ chukwu lụọ ọgụ maka na mmadụ bụ ife mmadụ amahụ mmadụ enweghị ike ịkọwa ihe mmadụ ga-eme mmadụ nwere ike ikwecha nkwa gharịa mana ya bụ chukwu elekọta n'igbo ka ya bụ chukwu lụọ ọgụ na ya ga-ezipụta ndị ndie zipụta ndị ga-ekperie zipụta ndị ga-akụziri ndị mmadụ otu e si ekperie n'ime mmụọ na eziokwu na ya bụ chukwu nwere nsọ na ala igbo nwere nsọ obodo enweghị nsọ na ya ama maka ya na ya bụ chukwu igbo so na chukwu na chi nọbụ gboo gboo gboo ụwa niile na-atụ egwu na ụbọchị taa na igbo ahapụna ya je na-ebutechisi ndị mba ọzọ na-alụtasị nwaanyị ndị mba ọzọ na-emerụsị ahụ ndị mba ọzọ wee na-emenwu ya bụ chukwu obi mana ya eleene anya ụmụ ogbenye ebeene n'ụbọchị taa na ihe na-ewekachara iwe bụ na-eji ahụ ụmụ igbo igbo were eme ife dị iche iche a na-egbu ndị igbo na-ere ahụ ha na ndị igbo ka ya sịrị na o zugo na ya bụ chukwu ya ebili igbo mara ihe ị kwesịrị ịbụ ị mara asụ gị sụọ n'ikwe ngị amaghị asụ gị sụọ n'ala ome njọ ya mere jebe ome arụ ya mere jebe ome mpụ ya mere jebe onye na-abịa na-agwa unu ife unu ga-eme na mmadụ sịrị gị bịa meme nkie buru ụzọ mara nke gị mara nke nna gị jegodie na hapụ na ihe ejiri na-abịa na ụfọdụ igbo a na-asụ abụrọ olu igbo ụfọdụ igbo anyị na-asụ taa abụrọ olu igbo na igbo ga-amụta nsibidi mụta olu igbo mata igbo mgbe gboo mata igbo nzugbe na eke orie afọ nkwọ abụrọ afịa na ọ bụ mmụọ ndị igbo nya hiere ndị igbo na a na-asọ ya na mmiri na onwere mmiri aha echu ụbọchị eke ụbọchị orie ma ụbọchị afọ ma ụbọchị nkwọ a na-azụ ya n'ahịa a na-asọ ya na nsọ ọrụ na onwere ọrụ aha aga ụbọchị eke ụbọchị orie na ụbọchị afọ na a na-abịa n'afa na afa onye igbo ọbụla kwesịrị ịnọ na ihe naanọ ahụ ya kwuru na ị kpọchagodo onye igbo afa ngị mata na okeke okorie okeafọ okenkwọ okonkwọ nwere chi ị na-agba na ọ nọ be gị and na ọ bịara gị na ọ nya bụ chi chi izizi nwe ụwa gị na ọ nya ga-azọ gị na o ruo mgbe ọ ga-eru n'ọgụ ị bụrụ okorie mmụọ orie azọọ gị ị bụrụ okeafọ mmụọ afọ azọọ gị ị bụrụ okenkwọ mmụọ nkwọ azọọ gị isi mbido bụ eke ga-azọ ndị igbo niile sị na ya bụ chukwu ga-ezidatakwa eke orie afọ nkwọ na ha ga-abata ala igbo na ya ga-ezitekwa ekwensu mmụọ eji eje ọgụ na ha ga-abata ala igbo na ekwensu abụhọ satan ogbu na abalị ndị igbo ihe mere na ya ga-ekulitekwu ya nya ga-ebulitesi mmụọ ndị ọzọ na onwere mmụọ ndị igbo edebere na darkest room na britain na enwekwara mmụọ ndị igbo edọbakwara na amerịka na onwere mmụọ dị iche iche ihe mere igbo bụ igbo ji eburi e buru jesia na mba ọzọ jedebe na-enye ihe karịrị ihe ndị Igbo na-enye o wee na-egosi ihe ha ji aga na ya bụ Chukwu ya eji welata ya na mmụọ ahụ ga-apụgasị ebe dị iche iche ya akpalata ha na Igbo ga-akwụ chịm na ndị Igbo ga-enwe obi dịka okwute na ha ga-eji wee lụọ ọgụ merịa na Chukwu kwuo n'isi onwe ya ga-abịa ịzọ ndị Igbo na ya ga-eji mmiri jiri ikuku jiri anwụ jiri ọkụ onye na-egbu ndị Igbo gaa n'iru gbuwe ndị Igbo onye Igbo na-egbu Igbo ihe ọ sọrọ unu na-eme mana onye Igbo na-egbu onye Igbo mara na ọ dị n'ikpe dị n'aka Chukwu na Chukwu kere anyị nyere anyị ndụ na ya ekwute ihe ya bụ ezichana na o nwere ntị ya nụ